mwana wa ine amakanidwa kupita kupangidwa treat mpaka na tinamtumiza mwina mwana atintumize ku malawi we sent our child here kunoko ku malawi atabwera kunoko ku malawi boma la south africa linalemba chikalata kwa steve stephen kayuni amene stephen kayuniyo pa nthawi imeneyoyo anali i think um, a dpp mm. anakamba kukana kuti mwana wa ine apite akalandire treatment ku kenya mpaka mwanayo anamwalira

nkhani yomwe yamanga nthenje pakadali pano ndiyokhudzana ndi chiganizo chomwe apanga a prophet shepherd bushiri iwowa ndithu anenetsa kunena kuti akukokera ku khoti amene anali wamkulu wa dpp eh, public uh, Director of Public Prosecutions, amenewa ndi Mr Steven Kayuni. A Bushiri anena kuti Mr Steven Kayuni adawakaniza a Bushiri kupita ndi mwana wawo ku chipatala kunja kuti akalandire thandizo kufikira poti mwanayo anamwalira. Iwowa ndithu atsindika kunena kuti Sikuti a Steven Kayuni sanawakhululukire, koma akufuna kuti anthu ena atengerepo phunziro kuti akamagwira ntchito zawo azisiyanitsa pakati pa umoyo wa munthu ndi zinthu zina. A Bushiri atsindika kunena kuti amayenera kusiyanitsa pakati pa zimene iwowo a Bushiri ndi banja lawo ndi akazi awo mwina adalakwitsa kapena akuwaganizira koma zisakhudze moyo wa mwana kapena moyo wa ana. Iwowa apitiriza kunena kuti mwana aliyense ali ndi ufulu wokhala ndi moyo kotero kuti akuuza timu ya maloya awo kuti ayambe kulemba chisamani, ee, kudandaulira makhoti kuti a Steven Kayuni akafotokozere bwino makamaka pa zimene iwowa adachita zomwe zidapangitsa kuti mwana wa Bushiri aluze moyo kapena tinene kuti atisiye. Kukubwera maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuti a Bushiri sakuyenera kuchita motero ngati munthu wa Mulungu komanso anthu ena akunena kuti ayi a Bushiri nawo ndi munthu ndipo akuyenera kungochita zimene iwowo akhonza akuchita mu video imene ikuoneka ku background iyi tiyisiye kuti mumve exactly zimene a prophet shepherd bushiri anayankhula iwonso ndithu pa interview ina imene adachita pa zodiak adatsindika kunena kuti mchaka cha 2025 sakupanga zachibwana aliyense amene atayesere kufuna kuwadoja eh kuwakanda pamsana amukokere ku khoti kuti akafotokozere anakamba kunena kuti anthu ambiri amanena kuti kapena tinene kuti amaona kuti anthu a mulungu akhonza kumangotonzedwa e, kuti sangachite chilichonse koma bushiri zimenezo sakupanga nawo mchaka chino kungoyerekeza kuwanyazitsa dzina lawo iwetu ndithu ukhaletu kuti uli ndi maloya ako amene atakakuyimirira chifukwa sakusekerera akunyamulira ku khoti kuti ndithu akachite nawe ziwiri zitatu. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa pa mudzi pano timabweretsa nkhani zosiyanasiyana. Takhalani pompo kuti mumve zimene a Shepherd Bushiri anayankhula pa msonkhano wina makamaka zokhudzana ndi a Stephen Kayuni amene tikunena pano akufunika kapena tinene kuti akufuna awakokere ku khoti kuti akafotokozere bwino makamaka pa chiletso chomwe adapereka pa mwana wawo kuti akalandire chithandizo mayiko akunja don't forget to subscribe like comment komanso share chifukwa pa mudzi pano timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana
we make this decision not because we're supposed to do it. But we want to make this decision because we want this to be a lesson to some. izi ncholinga choti ikhale phunziro kwa wina aliyense ngakhale mu dziko lathu
Whatever they had against us, amalimbana nafe it had nothing to do with our children. sizimakhudzana ndi ana wathu
I have instructed our lawyers.

We, this had nothing to do with us not forgiving him, and I want you to understand this. We, forgi- we forgave him whatever he did. mumvesese tinawakhululukira pa chitira mmene zimene apanga izizi sizikukhuzana ndi kuti ife sitinakhululuke But I have seen that men of God, people think they can do anything to us and will remain quiet. ndaona kuti anthu amaona ngati anthu atha kuchita chilichonse kwa atumiki a mulungu koma ife tingokhala chete As I said in January on an interview on Zodiak, nditanena mu january pa interview ku zodiak I said that is over. ndinati zatha You come against us ngati mukabwera molimbana ndi ife with any accusation or any lie about us, ndi bodza lokhudza ife we will take you to court. tikutengerani ku mabwalo a milandu And I meant exact that word. ndipo ndinatanthauzadi mawu amenewo We have done that this year. ndipo tapanga zimenezo chaka chino We have taken so many people to courts. tapititsa anthu pa bwalo la milandu And I want you to say this. nde ndifuna unene ichi We will sue Mr. Steve Kayuni ndiye tiwayimba mlandu a steve kayuni for prohibiting our daughter to go to, medic, uh, to Kenya for medical attention. pokaniza mwana wathu kuti asapite ku chipatala kukalandira chithandizo cha mankhwala We want to know who sent him, which police officer in South Africa tifuna tidziwe kuti ndi wapolisi wake ndani ku south africa that gave him the mandate amene anawapatsa iwo ulamuliro kapena mphamvu to stop our daughter. yoyimitsa mwana wathu And we're going to have those answers in the court. nde tikayankhidwa ku khoti komweko That answer, yankho limenelo it will tell you more. likuwuzani Come to that level kuti ngati anafika pa mlingo umenewu of stopping our child, not us. oyimitsa mwana wathu osakhalanso ifeyo koma And mwana this is a child which they were seeing on oxygen. uyu mwana woti amachita kumuona kuti ali pa oxygen And he said, This child will not fly to South Africa because we have gotten a letter from South Africa that this child should not go to Kenya for treatment. iwo nkunena kuti mwanayo sapita kukalandira chithandizo kunja chifukwa talandira kalata ku south africa The child kuti stayed mwana at asapite airport for three to five days at airport. mwana anakhala akudikirira pa airport masiku 5 Is that justice? kodi mchilungamo chimatero Now I want to ask everyone else here, is that justice? Now we forgave him and we men of God, and we Trust you me, we, we actually, um, you all know that if there's a person who know how to forgive is Major One. ndipo tinawakhululukira inuyo mukudziwa ngati pali munthu okhululuka major 1 amakhululuka But we want to understand who is that police officer koma tifuna tidziwe kuti wapolisi wake uti that gave him such instruction. amene anawapatsa langizo limenelo And we want also to send this as a message to everyone across the world nde tikutumizanso ngati uthenga kwa aliyense dziko lonse that lapansi because they are men of God, kuti chifukwa choti iwo ndi atumiki a mulungu don't expect musayembekezere that if you slap them one side, mukawapatsa mbama mbali imodzi they will remain quiet. nde akhala chete The Bible says baibulo limati if they slap you one side, akakumenyani mbali imodzi give them the other side. apatseni mbali inayo